Ena ali busy pano bwana kunyamula matumba, ali busy kunyamula matumba ndi kumazungulira anawo thumba pamutu ataika ndowe za ng'ombe ndikumanamiza anthu kuti ndi feteleza asakhala feteleza Inu bwana mukuchita lero si za mawa iyayi, lero mukuchita panopa si zoti ndidzachita iyayi, koma mukuchita. Ndimazifunsa funso, munthu anali vice president ndi vice president wa dziko walephera bwana kupanga zinthu ali pa mpando pompo ndiye wanyamuka ndikupita kukaphatikizana ndi munthunso wolephera ndiye ndikumanena kuti tizasintha zinthu asinthira kuti zinthuzo asinthira kuti zinthuzo tsopano china chonyasa kwambiri akuti azapereka ntchito 1 million ndiye munthuyo Galimoto akuyendesa yekha? Matumba a feteleza akusenza yekha? Dpp woyee! Munthu yemweyo bwana akuti ndi minister of finance yekha? Munthu yemweyo akuti minister of labour yekha Munthu yemweyo minister of chakuti chakuti yekha Dpp woye! Apita woye! Alemba m'madzi sukutani kodi? A president nyama anthu sanaphe ayamba kugawana. Munthu ngati wazigawila ekha ntchito 10 yekha ndi ya ulonda yomwe ya pakhonde watenga tsopano 1 million joboyo ichokera kuti? Bwana tikamakamba za ntchito 1 million ndi zimene mwachita lero za ma stadiumzi zimenezi ndiye ntchitozo zimenezi ndi anthu angati atalembedwe ntchito ku stadiumuko ndi anthu angati?

Noma eh Amai wanga ananiuza osasapota timu ina chala mwamba chala mwamba chala mwamba chala mwamba Right Honorable Atupele Muluzi, Minister of Energy and Presidential Running Mate.

komanso Be Forward Wanderers zimenezo ndiziganizira koma funso ya mabasi mabasi ndikupasani lero makamaka kuno a ku Ndirande Ine si mlendo kuno ayi mwauzwa a first lady anakulira apa pa Goliyo paja ndimene anakulira pamenepo komanso ine ndikukhala ku Zingwangwa nabwera kuno kawirikawiri kuzacheza kuno ku Ndirande ndiye kuno Ndirande kwa kwathu ku Ndirande ndiye tsiku lija Anandigenda anthu nadabwa kwambiri kuti inu inu a ku Ndirande ndikundigenda ine mbale wanu koma ndidziwa kuti zimene zija anachita ndi achiwembu a utm ndi amene anapatsa anyamata 39 ndalama 1000 each kuti andigende ine zimenezo zochititsa manyazi kwambiri koma ine ine sindibweza iya tidzabweza pa june 23 or whatever ndi pamene tidzakumane pamenepo chifukwa pa june 23 or after

60% anthu achinyamata komanso azimayi pali pano i want to bring the youth in this country kuti apite patsogolo zimenezo tipita komanso mukudziwa kuti ine nasankha mnyamata kukhala running mate wanga mnyamata Atupele

wakhalidwe wosadzikweza sakhala nzeru za yekha ayi ndipo ine ndithokoze bambo Bakili Muluzi ndi mayi Annie Muluzi kuti munalera mnyamata wabwino kwambiri congratulations kwafuna five star hotel pa chichiri ili ready kutsegula five star hotel ili ready isiyasikwa chaonye cha virus It has been delayed, but it's ready now to be opened. Ndabweretsa kuti Blantyre ipite patsogolo. Komanso posachedwapa cha pa Wenela tiyamba 12 story building. Office tower, the tallest kuno ku Malawi. 12 story, 20, 20 story, not 12 but 20. 20 story timanga zimenezo. Timanga zimenezo. Komanso kuno ku Blantyre ndabweretsa madzi. kuchokera ku mulanje kufika kuti ku Blantyre zamasewera zimenezo zamasewera tikuchita zimenezo komanso msewu wozungulira Blantyre tauyamba pakali pano tamaliza ku chigumula mpaka kumpemba komanso ayamba lunzu kufika ku njuli ayamba zimenezo cha ku njuli tipita ku nzedi cha ku nzedi tipita ku bangwe

Mtsogoleri wa utm kwa bodyguard wake anaombera munthu anthu nzanzeru zimenezo ine amandichita demonstration kundichita block ndikupita ku Lilongwe anachita block ndangoti kupita ku stadium i avoided those people koma mtsogoleri wa utm nkuuza bodyguard kuti amo- aombere anthu civilian ndi amene angalamule dziko lino anthu amene ndi usogoleri umenewo umenewo ndi umunthu ayi tisalole zimenezo chonde ndimapempha kwambiri kuti musankhe mwa nzeru kwambiri nkhanza za magazi sizingachoke bwana unduna wathu wa Youth wa azachinyamata posachedwapa munatsegulira dongosolo la ngongole limene munaganizira achinyamata anu kuti alandire ngongole. Achinyamata amenewa timanena kuti akulandira ngongole kuchokera kumpoto, kummwera, pakati, kummawa. Koma pakati anzathuwa otsutsa apeza njira imene akumafuna kuti anyamata a chigawo chapakati. asalandire ngongole. Akumati akamva kuti kwapita a MADEF kuti akapereke akalembe mayina, iwowo akumawamenya kuti akutenga ma ID. Imeneyo ndi njira imodzi yongowafinya achinyamatawo. Koma amene atavutiketu si apulezidenti. Apulezidenti apereka ngongole kwa achinyamata. Inu muku- mukufunanso achinyamata omwewo akuvotereni koma mukumawatchingira kuti asalandire ngongole. chikhalirechoso ndamayo simuwapatsaso inu ayi pali munthu pamenepa amayi ndi abambo tiyeni tisamale bwana ndimafuna ndikukumbutseni nthawi imene mmatsegulira msewu wa lilangwi chingale machinga road ndinanena tisanavote mumemu kunena kuti nkosatheka olo pang'ono munthu kutenga mbuzi yake ng'ombe yake nkukasinthana ndi mbuzi sizingatheke timatha kusinthanitsa mbuzi ndi nkhosa koma ng- ng'ombe sungasinthane ndi mbuzi bwana inuyo levulo yanu ndi ya ng'ombe otsutsa ndi mbuzi sitingasinthane